igbo kwanu ọgba wee kenee m unu afa nka bụkwa chinelo onwe isagba milimalugo ka ha na-etu m n'isonye n'ịkwado omenala igbo n'ịfụ na ọ ga-agasa mba niile n'akụkụ anọ nke ụwa ka anyị si wee wele akịkọ a wee weta ka anyị si otu a na-ezisa ozi anyị maka na igbo nwere ife anyị bụ ife anyị bụ igbo nwere erikakwanụ ndị be anyị kwadonụ ma sonye n'ịtụsa ozi a ka o luo akụkụ ụwa niile sonyelu anyị ma mụta ife na ya ngwanụ ọdụ isi m jee ihe lio na liokọbọ isi m jee n'obodo idu na ọba ofu eze mụtara ụmụ nwaanyị naabọ afa ofu bụ ọdụ afa nke ọzọ bụlụ ọna ọdụ bụ nke okenye ebe ọna bụ nke nwata ụmụaka naabọ nke a makalụ mma amafọdịwa a na-agba wa nkili ma wa na-aga n'ụzọ mana o nwere ife dị iche na agbata mmadụ naabọ a nke okenye wụ ọdụ na-agwatali nnọọ mmadụ okwu ka o si sọ a o nwehọ nsọpụrụ n'agbanyehọ ma ịsọla ma ya asọlị nke nta bụ ọna ahọ sọsọ ọ na-enyelu ndị mmadụ aka kama na ọ na-akwanyelu mmadụ ugwu oge ọbụla imirikiti oge ị ya-afụ ka ya na ụmụaka nọ maọbụ ndị okenye ọ na-abụlụ wa egwu ma na-ejelu wa ozi ọ na-eme ndị mmadụ ka obi na-adị wa mma omume ọna adị adị ọdụ nwanne ya nwaanyị mma n'obi ọdụ sizi otu a buelu nwanne ya nwaanyị iwe n'obi nke na o chewezili ife ọjọọ ọ ya-eme n'ofu anyasị aha jele ọdụ na nwanne ya nwaanyị bụ ọna ka wa jee n'ọfịa je kpata nkwụ ka wa kpasualụ nkwụ ọdụ wee kpọtụrụ ọna sị a nọkwasịkwata anị ka anyị kpaa nkata ọna melu ka o si kwu ọdụ wee sị ya na ị ya-ebenatakwalụ aka na omume ọma ndị anyị na-emesogoje ndị mmadụ maka na ọ na-emezi nya wụ ọdụ ọ na-eyizi ka onye ọjọọ n'anya ndị mmadụ ọdụ sị ya i lotezikwalụ na anyị wụ ada eze na o kwesịrị na anyị na-aga ndị mmadụ na-efe anyị efe mana ijide gị ife anyị wụ kpọda isi na anị ọna wee sị ya mba na ya aghọtahọkwa ya otu ọ ọna gwalụ a sị ya na ịwụ adaeze gosi na mmadụ ya-enwe ọmịiko nwee obi ilu anị ma na-enyelu ndị mmadụ aka ọ kachasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ọ sị ya lotekwa na nna wa wụ eze na ọ kwa otu chukwu si wee chọọ ya nke pụtara na wa ya na-emeso ndị mmadụ ezigbo omume ka afọ wee na-agbawanye chukwu mma iwe na ọnụma wee jupụta ọdụ n'obi ma ọ ka mịa afọ mee ka ọ na o nwehọ ife melunu o tinyelu isi subulu nkwụ ya chee ihu n'ụzọ na gbachipụ nnọọ ọna nkịtị ọ tụpụhọdịlụ a ọnụ je luo ụnọ ọ ka na-awụ ka chi na-efo ọ gwa nna a sị ya biko ya hapụ ọna ka o duje a ka o je kwute mmiri ọna onye obi awele tụtụ ife e ji ekwu mmiri buru egwu na-amachagharị soro ọdụ nwanne a n'azụ chenye ihu n'ụzọ mmiri nwa bịalụ ụwa ọma ife e bulu ya n'obi ka anyị dobirinụ ya n'ebe a chebirinụ anyị dịka anyị na-ewetara ụnụ agba nke ịbụọ n'akụkọ ọna na ọdụ sonye ma tụsa ozi a ka o lu akụkụ ịnọ nke ụwa n'ezie asụsụ igbo na omenanị igbo ama nazi ana ọzọ igbo bụ ife ife anyị nwere amaka afa m ka bụkwa chinelo nwa igwe isagba mmili malugo ka a na-etu m ụmụnne m ka o mesịanụ